anyị wee bịa ka anyị zitere unu ozi ekele ndị nna anyị onye unu na-anụ olu ya bụ nwaada Chisom Obi na-eme ugo chara acha n'ụbọchị nke taa nwanne m nwanyị sonyere m biko gwatụnụ anyị aha gị ada dị mma aha m bụ Ifeatụ Obi na-eme Ifeatụ Obi na-eme kedu nke a na-etukwanụ gị a na-etu m ọnụ ugo mma zulu arụ ewo ọnụ ugo mma zuru ahụ ya bụ mma zuru gị n'ahụ daalụ sọ nwanne m ụbọchị taa bụ maka ndị nna anyị wee sị ka anyị bịa ka anyị kwuo ọrụ ndị nna na-arụ n'ezinụlọ wee zitekwara ha ozi ekele nwanne m nwaanyị ọnụ ugo biko gwatụnụ anyị kedu ihe ndị nna na-eme karịsị ọrụ ndị nna na-arụ n'ezinụlọ juru eju bara abara ọ bụ aka aja aja ha na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ n'ezinụlọ otu a ka ọ dị ndị nna na-enyekwara aka n'ịzụlite ụmụaka na-akụziri ha ụzọ kwesịrịnụ nke ga-abụ ha na-eme aha ezinụlọ ha wee bụrụ ezigbo aha a maara amara eziokwu ka ị kwuru ndị nna na-arụ ọrụ dị ukwuu ọ bụ nna bụ isi ọ bụ ndị nna bụ isi a hụrụ kwaba okpu ide ji ụlọ na nwata na-akọkakwa n'ọrụ bụ na nna ya nọ n'ọgbọ ọrụ na ụmụ anyị na-eme nke ọma bụ na o nwere ndị nna na-agbaziri ha tụmadụ ụmụ nwoke wee hụ na ha bụ ihe ndị nna ọrụ unu na-arụ dị anyị obi mma anyị wee na-ezitere unu ozi ekele n'ụbọchị taa wee na-asị na unu ga-adị ogologo ndụ Eke kere ụwa ga na-agba unu ume ka unu wee na-arụ na-aga n'ihu i gee ntị n'egwu anyị gụrụ ị hụ na egwu anyị na-ekwu na nwaanyị mụọ nwa nna egburu ewu tọgbọ ọ bụrụ na ndị nna anaghị akwado ndị nne ị mara na ihe agaghị na-aga aga ọ dịka na ọmụgwọ ọ bụ nna na-ele nwunye ya ọmụgwọ site n'ihe ọ na-eweta o mechaa o duo ọgọ ya nwaanyị ma ọ bụrụ na ọ lachiyawa n'ọmụgwọ ọ bịara na ị hụkwanụ na nwaanyị na-elecha na-eme ngara bụ na di ya na-alụta ya nke ọma di bụ ugwu ndị nna ọ bụ unu bụ isi ndị di ọ bụ unu dị ka ọlaedo etinyere nwaanyị n'isi n'ihi na mgbe ụfọdụ na nwaanyị obi anaghị adị ya mma n'ezinụlọ nwere ike bụrụ na di ya anaghị eme nke ọma nke a gosiri na ndị nna ihe unu na-eme na-emetụta ndị nne nakwazi ụmụaka m wee jiri ohere a wee na-arịọ unu biko ka unu na-emete nke ọma n'ihi na unu na-eme nke a ezinụlọ ga na-aga aga obi adị ndị nne mma dịkwa ụmụaka mma eke kere ụwa a wee na-agọzikwa ezinụlọ m wee na-arịọkwa wee na-asị biko ụfọdụ ndị nna anyị ndị anaghị emetesị n'ụzọ o si kwesị ka unu bido gbawa mbọ n'ihi na e lee anya n'ụfọdụ ezinụlọ ọ kwanụ ndị nne bụ ihe na-eme ọrụ kwesịrị ka nna rụọ wee na-arịọ biko ndị nna anyị ka unu bido mewe nke ọma mana nke a apụghị igbochi m ikweta na ndị nna anyị e nwekwara ndị na-eme nke ọma wee na-asị unu jidenụ ka unu ji ọnụọgụ mma zuru ahụ nwere ihe ọzọ i nwere ikwu tupu anyị achịkọta achọrọ m iji ohere a wee na-elota ndị nna anyị ndị nke nwụgoro anwụ wee na-arịọ ka eke kere ụwa mee ka mkpụrụ obi ha zuru ike na ndokwa ise ike unu kere agaghị ala n'iyi ise ọ dị mma ka anyị chịkọta n'ebe a n'ụbọchị taa